ambuye akudalitseni nonse genesis 3 verse 19 mthukuta la nkhope yako udzadya chakudya kufikira kuti udzabwerera ku nthaka chifukwa kuti mmenemo unatengedwa chifukwa kuti ndiwe fumbi ndi kufumbiko udzabwerera mulungu akuyankhula kwa adamu komanso akuyankhula kwa munthu wina aliyense amene akunowonerera kuti ndiwe fumbi, ndipo ku fumbi udzatani? udzabwerera. Ndithu choona chake cha nkhaniyi nchimenechocho. Tidachoka ku fumbi, Mulungu adachitotumba mwa dongo. Potumba mwa dongo muja, kenako anatenga munthu wa mzimu, moyo, amene ndinu ndi ine nkuika mu chinthu chichi. Ndiye kaya thupi lanuli kaya nlokongola bwino, kaya muli ndi maphunziro, kaya muli ndi ndalama zambiri, kaya ndinu otchuka, choonadi chake cha nkhani nchakuti ndinu fumbi. Ndiye mmanyadiranji, mmadzitukumliranji, mudziwau ndinu fumbi, kuti mwakuti mwakuti. Fumbi. Sikuti nuyankhula mwa mwano ayi koma ndi mawu a Mulungu. Ni choonadi. Tili modzi eh? Ndiye tichite chiyani pozindikira kuti ndife fumbi? Nkhani chofunika osamala si fumbili si thupili, kaya tilidyetsa bwino bwanji kaya tiliveka bwino bwanji koma ilo pokhala kuti ni fumbi, Mulungu akuti kufumbi lidzatani lidzabweleranso. Ndipo amenewo ndi Mawu a Mulungu amene sasinthika, amene sanama, ambirimbiri abwerera ku fumbiko kumene adachoka. Ndipo inunso ndi ine, limodzi la masiku awa ngati Ambuye Yesu Khristu achedwa kubwera, tikubweranso komweyo ku fumbi. Mapurezidenti, kaya muti ndanindani, awo, akupita ku fumbi. Ndi fumbinso, nawo. Kaya mudabadwira kwa mtundu wanji, kaya kuti, ndinu fumbi. Koma chofunikira kwambiri ndi moyo! Munthu wa mkatiyo, ameneyo ndiye musamalire. Ndiye chimene iye amasamalidwa nacho si maphunziro onse zakudyazi ayi, koma ndi Mawu a Mulungu. Ndipo Ambuye Yesu Khristu anati munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate wokha, koma ndi Mawu onse ochokera mkamwa mwa Mulungu. Munthu wa mkatiyo ameneyoyo, amene ndinu ndi ineyo, akadya Mawuwo, akalandira, amakhala wamoyo, wakuti ngakhale akuluwa adzapita kufumbi, mphutsi zikadye, Koma Iye adzakhalitsapobe, adzakhalitsa ku nthawi zonse. Ndiye chofunikira chimenecho, abwenzi. Koma mukaupondereza Uthenga uwu wa Ambuye Yesu Khristu, nayenso Mulungu adzapondereza moyo wanu, udzapita kuphompho kumene ku gahena, ku malo achitayiko a chizunzo. Ndipo nthawi imeneyi mudzalira, mudzamfunafuna Mulungu koma simudzampeza. Kwa pakali pano alipo. Ndinu fumbi ndithu ndiye choona chake ingokhalani odzichepetsa pamaso pa Mulungu zindikirani kuti muli pa chimenecho mwa chisomo tayani kunyada kwanu konseko kaya ndinu chani chani dzichepetseni pa uthenga wabwino mukhala munthu wabwino mukhala cholengedwa cha muyaya ngati mungagonjere kwa Ambuye Yesu Khristu pomutenga iye kukhala Ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu Ambuye akudalitseni.